An bɛ Ala fo dan tɛ foli min na, ayiwa, yanni
an ka don walanda kɔnɔ, naamu, baro, o ye ka fɔlɔ ka quartier kɔnɔ mɔgɔw ka f'u ɲɛna Ala barika la an ni an karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ, naamu, lala kumaw kɔnɔna la pan kɛra u kunna kuma la, ayiwa. kabini an nana la ni su in cɛ waati cogoya fɛ ne ka kuma tɛ kɛ ka kɔn olu ka kuma ɲɛ ayiwa o y'an karamɔgɔ Sheikh Abdul Wahab ani an karamɔgɔ Muhammadul Hadi ibn Sheikh Haji Umar Babali Kan olu de sigilen filɛ an karamɔgɔ Caroman Gidilon na a bɛ se ka kɛ aw caman b'a tɔgɔ mɛn tafisiri la
ale denw de bɛ an nɔfɛ o kɔfɛ an fa ani an karamɔgɔ a Sheikh Yakub Dukure ala k'a sara hɛrɛ la ala ka kɛnɛya dafalen d'a ma ala ka an ɲa mɛɛn a la
a bɛ mission min fana la ala k'a lase cogo ɲuman d'a ma a ka kuma a kun ka di ne yɛrɛ ka n sigi ka kuma in lamɛn fo ka taa se waati banyɔrɔ ma k'a d'a kan n bɛ nafa min sɔrɔ kuma in na ale ka hakɛ don a b'a fɔ ale y'a ka kalanw kɛ cɛkɔrɔba bolo ni ala ma hakili di maa min ma k'a fɔ i fa ye mɔgɔw lakalan, ɔnhɔn, n'i y'o dɔlɔki don i yɛrɛ kan na, naamu, i ni dɔlɔki in tɛ sa fewu fo Ala k'a bɔ i kan na, e Ala, o bɛɛ ni Ala cɛ, ayi, i fa ye mɔgɔw lakalan min na, un I fa ta tɛ a yɛrɛ fana ma sɔrɔ a fa la o fɛn in ye ala ka hakɛ dɔ de ye o hakɛ in ala k'o de la sura kɔnɔ ko lam yalid wa lam yulad ayi n fa ye dɔnnikɛla ye fo lahara i tɛ kɛ dɔnnikɛla ye n'i ma kalan kɛ n'i dun ye kalan kɛ dɔrɔn wali fa dɔ de y'i fana kalan Dɔnni tɛ maa si ka tiɲɛ ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn a la de i fa kalanna cogo o cogo n'i ma kalan ala mako t'a la a t'a di fɛn dɔw bɛ yen ala ka sifayaw don u ka bon ala bolo a k'u di ten gansan o de la a y'an kalan a bɛɛ la alikuranɛ kɔnɔ nabi ɲuman duuru min n'a bɛ fɔ ka fisa nabi ɲumanw bɛɛ ye ulul azmi mina rusul ala ye misali fila di an ma mɔgɔ fila la nabilayi Ibrahim alayhi wa nabiyina wa alayhi salam ala y'o misali d'a ma a ye denw sɔrɔ denw sabarila u tugura a kɔ Ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ den ninnu sabarila ka tugu fa kɔ, un, sabula tuma min a ko k'a bɛ den in kan tigɛ, naamu, kuranɛ kɔnɔ, aya, a ko den in ma ko Ala y'a jira ne la n b'i kan tigɛ, naamu, den in ko yaa abati if'al maa tu'umar satajiduni in shaa alaah mina sɔɔbirina ɛɛ Ala e kɛn tɛ walahi den sɔnna a ko fa ala y'i yamari min na a kɛ ni ala sɔnna i bɛna a sɔrɔ ko ne ye den ye min sabarilen don a fa kɔrɔ donc Ibrahima tun ye nabi ɲuman ye ala ye den bila pilasi la nabi ɲumanya la yali a y'a sɔrɔ k'a fa ye Ibrahima ye wa jaabi ye de ko ayi sabu nabilayi Nuhu o den filɛ fɔla kuranɛ kɔnɔ tuma min ala bɛna halaki jigin Nuhu ko den ma don n nɔfɛ kulun kɔnɔ den ko Nuhu ma ni kulun tɛ se ka kisi kɛ ne dalen t'i ka hakilinaw la n bɛna taa kuru sanfɛ min bɛ kisi ala ye den halaki karamɔgɔya karamɔgɔdenya mɔgɔ si kan'i yɛrɛ nɛgɛn n'a ye a t'a to i ka lɔnni sɔrɔ Maa si ba tɛ lɔnni bɔ daga la i k'a dun a t'a bɔ ji la i k'a min o tuma n'i y'i yɛrɛ nɛgɛn n'o ye min b'i fa bolo a ta tɛ ala m'an kisi la perte de bɛ tugu a la Cheikh Yakubu Dukure alihamdulila anw b'a minɛ an fa ye an b'a minɛ an karamɔgɔ ye ne b'a karamɔgɔya minɛ de fo ala ka taa min kɛ parce que a ka dɔnni bonya ani a ka kuma an bɛ nafa min sɔrɔ a la waati bɛɛ o la wulitɔ ko n b'a bilasira a y'a wajibi an ka sigi a bɛ n deli ala kama o ye ale ka hakɛ de ye a ka karamɔgɔ bɔnnaw ye ni karamɔgɔ ye mais wajibi tɛ k'a ka tugu u kɔ n'u tɛ tiɲɛ la n'i y'a ye n bɛ nin kuma in fɔ k'a janjan ne man ca ka mɛn nin kuma la nka n'i ko i bɛ nin façon fɔ yɔrɔ dɔ la minnu ye kalan sɔrɔ u ka du kɔnɔ a bɛ k'u ɲɛna k'i bɛ olu de lagosi la wala i b'u saboter ayi lagosili tɛ saboteli tɛ n'i y'a sɔrɔ i b'a fɔ la k'i y'a sɔrɔ u ka so de i b'aw ka so de la i tɛ wali ta dɔn dɛ, walahi, i b'aw ka so de dɔn, un, i tɛ wali ta dɔn, a bɛɛ n'a ta don, o tuma min ka ɲi, un, an bɛɛ ka ko in ɲini an yɛrɛ ye Ala fɛ yen, sikeyi, Ala bɛ yen bɛɛ de ye Ala tɛ yen mɔgɔ si fa ye, naamu, walahi, sabula Ala ko ten ko kiyama jɔ don ko ni buru fiyɛra ka ban, an, a ko o don ko danbe tɛ yen dɛ, yawma idin falaa ansaba a ko danbe tɛ yen danbe bɛ tigɛ mun bɛ yen n'a tɛ tigɛ al akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin Ala ko hali jɛ bɛɛ bɛ fara lahara ko minnu bɛ to tɛ fara dɔrɔn minnu tun ka jɛ kɛra Ala kama Ala ɲɛ siranya kɔnɔ fara sinon fa ni den bɛ fara ba ni den bɛ fara nka kalanden n'a karamɔgɔ tɛ fara fo alijana kɔnɔ Allahumma amiina o ye de kalanden min tugura karamɔgɔ kɔ Ala kama parce que an ka bi tile fana la Sɛki Yakubu Dukure y'a fɔ sisan a ka kuma la fo mɔgɔw k'a faamu karisa ye n karamɔgɔ ye n bɛ kule la a nɔfɛ nkalon don dɛ. kalandenya ni karamɔgɔya sigilen bɛ pieds dɔw de kan, naamu, ni olu ma sɔrɔ yen, an, aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de la Ala mago fosi t'a la, sikeyi, baro, maa o maa ni fɛn saba tɛ a la i bolo, fɛn saba, un, i m'o ye maa min na i bolo, an, n'i tugura o kɔ k'i karamɔgɔ don i y'a nɛgɛn a y'i nɛgɛn, Alahu akibaru, baro, awa, naamu, fɛn fɔlɔ, un mɔgɔ min n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin ala la bi maana a tigi ka ko bɛɛ ye ala ko ye ala ko tɛ min na a t'a la ani maa tɛ jɛ ni ala ko tɛ ani maa tɛ sigi ni ala ko tɛ o ye fɔlɔ ye filanan n'a kumana i fɛ kuma o kuma i n'a mana sigi tuma o tuma a bɛ dɔ fara i ka ala lɔn kan o kɛra kuma ye o kɛra baara ye a sabanan n'a ye baara fɛn fɛn kɛ i b'a tɛrɛ a ye baara in suma ala kira ka cogoya dɔ la sallallahu alaihi wa sallam n'i ma nin saba ye karamɔgɔ fɛn fɛn na n'i tugura a kɔ A bɛ kalon na i bɛ kalon na aw tɛ se ka kalan donc o kalanden façon n'o karamɔgɔ façon olu tɛ fara fo alijana kɔnɔ Ala kira de y'o layidu ta a ka kɔ min ni Ala bɛn'a d'a ma ko al hawudu unn u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen de bɛɛ bɛ t'i ka place la Alahu akibaru Ala k'an ka jɛw k'o y'an n'an karamɔgɔw cɛ aamina Ala ka jɛ k'o ye an n'an karamɔgɔw cɛ o de la waati bɛɛ an b'a fɔ n'an bɛ jɛ o jɛ kɛ an k'a kɛ ala kama sabula n'an y'a kɛ fɛn wɛrɛ kama dɔrɔn perdu de don an bɛ Cheikh Yakubu Dukure fo ka tila k'a yira u la ko ale ye misali de ye aw ye a bɛ yɔrɔ min bi a ko bɛ se k'i den dɔnnikɛla dɔn a kalan n'a ni maa maa jɛra i b'a dɔn dɔnnikɛla don, Alahu akibaru, wajibi tɛ a kan a k'a fɔ ko n karamɔgɔ ye karisa ye, un, aw bɛ karamɔgɔ 100 dɔn Bamakɔ yan jɔn b'u karamɔgɔ dɔn? walahi o tɛ yen fiyew, karamɔgɔ t'a si la, naamu, a dun sabatilen don, maa o maa ni karamɔgɔ t'i la, naamu, i t'i karamɔgɔ dɔn sinon karamɔgɔ b'i la dɛ, i karamɔgɔ ye sitanɛ de ye, i t'a dɔn. Alahu akibaru, sikeyi o ye hadisa lɔnnen de ye maa maa i ka maa maa k'i ma ko karamɔgɔ t'a la a fɔ a ye k'a t'a karamɔgɔ dɔn
a t'a dɔn o de la ko karamɔgɔ t'a la n'a ko jɔn don i b'a fɔ k'i karamɔgɔ ye sitanɛ ye a b'i ko den min ko ko mansa tɛ ale la O bɛ ɲɛ
wa donc a to e tɛ se k'i yɛrɛ naati dɔw de y'i naati i ye min dɔn i y'a dɔn min i y'a dɔn fiɲɛ fɛ wa
o tuma an ka waso an kelen wo kelen n'an yera a ka dɔn an na k'an ye karisa kalanden de ye n'o tɛ silamɛ min na dɔrɔn ala k'an kisi ni a lɔnbaliya bɛ dɔw la mais a dɔw ta ye fasigiya de ye ne sera yɔrɔ la ne man ka n majigin maa ye donc ne sera yɔrɔ la karamɔgɔ tɛ ne la ni maa maa kɛnen bɛ ten ni maa min y'i tugu ka tugu a kɔ a y'i ka dangadenya yira i la Ɔ sabula ko ale ye dugawu den ye karamɔgɔ tɛ ale la ni min tugura ale kɔ e ye danga den ye maa man ka tugu o fana kɔ man tabi'a tubi'a Cheikh Umar y'o de fɔ ni mago bɛ mɔgɔw la k'u se ala ma i yɛrɛ k'i bolo di dɔ ma min sera ala ma nka e sebali i bɛ taa n'u ye min ma Cheikh Dukure ninnu misali don ɲɛnamaya la ala k'an ɲɛ mɛn u la ala k'u mɛn ka mantɔn in kanda donc o ye ɲɛnamaya cogoya ye hadamadenw aw bɛ kɛ waatiw b'aw sama ɲɔgɔn ma fɛnw b'a kɛ nka dusukun ye kelen de ye ala ka dusukun bɛn kelen ma donc kuma foli laban ye min ye O y'an balima minnu y'a kanu k'a fɔ su in na an ka na baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ ten baro don parce que an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin de kɛ Abdala ye a lase ne jɛɲɔgɔn bɛɛ b'o dɔn n na anw ma bɔ an ka so k'an bɛ taa mɔgɔ lakalan an ma bɔ an ka so k'an bɛ taa kalanden ɲini an ma bɔ an ka so k'an bɛ taa jama ɲini anw jɔrɔlen don jurumu minnu b'an na an ni ala cɛla de la o de jɔrɔ bɛ ala bɛ yafa an ma cogo di o kama anw t'a fɔ k'an bɛ taa maaw lakalan k'an ni dɔnni dɔ de bɛ yaala la a y'a fɔ cogo min anw bɔkun yɛrɛ fana tɛ ko ni haju bɛ mɔgɔ minnu na k'an bɛna dugawu kɛ haju ka dilan ayi Anw b'a dɔn ala de hajuw dilan a b'u dilan maa dɔw kama an bɛ ala deli ale ala de b'a dɔn o maaw ye jɔn ye ala ka an ka mɔgɔw n'an ka hajuw dilan nka an ma fɔ kɔni k'an bɛna dugawu kɛ maa dɔ ye ka haju ka ɲɛnabɔ haju ye ala ta Ala kelen de b'a dilan a b'a dilan dɔw kama a dɔw bɛ yen maaw b'u dɔn a dɔw bɛ yɛrɛ maaw t'u dɔn kira ko hadisa la ko maa dɔw bɛ ala bolo dugukolo kan n'u donna jama la maa tɛ bɔ a kalama n'u bɔra maa tɛ bɔ a kalama a ko nka n'u kelen y'i kali ala la tilema fɛ ko san bɛ na ala bɛ san nati u ka kalili kama o cɛw bɛ ala bolo law aqsama ala allahi la a' Ala de b'a ka mɔgɔw dɔn dɛ maa b'i yɛrɛ de ni ala cɛla dɔn mais ala ni jɔn wɛrɛ cɛla o bɛ ala de bolo o tuma an bɛ ala deli ala ka an dusukun dilan an ni ala cɛ a ko tora bɛɛ ye kuma fɔ cogo min na ala k'a kɛ ala kama kanu ye karisa an bɛ tafsiri mɛn i da o kama an b'i kanu aw ma ne kanu dɛ aw ye ala ka alikuranɛ de kanu Alahu akbar kɔrɔ o ye tiɲɛ ye dɛrɛ sabula ni n tun bɛ ziiriw de da naamu wala n bɛ wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye an aw tɛ n kanu o tuma ne tɛ aw bɛ ka ala ka kuranɛ kanu min bɛ aw la dɛ ne yɛrɛ fana bɛ o kuranɛ kanubagaw ɲini ka ala deli ni olu la hɔrɔma n yɛrɛ haju la Alahu akbar kɔrɔ o sɛyi an ka ko in faamu o ye ko in tɛ karisa ko ye naamu an ka ko in ye ala la subhanahu wa ta'ala n'o kɛra dɔrɔn an bɛ ala sɔrɔ ala sɔrɔli man gɛlɛn a man jan nka sɛtanɛ de sigilen bɛ an n'a cɛ an bɛ alakira ko la nin waati ninnu bɛɛ la sa mawuludu kɛra sanayɛlɛnw bɛ ka kɛ sanayɛlɛn kɛra mɛ kabako ye mun ye bi don in silamɛ caman ɲinɛnen don bi don in yɛrɛ kɔ Rajab tile mugan ani wolonwula Burama i b'a kalama kurana aya fɔlɔ min jiginna dugukolo kan a jiginna bi don in ɲɔgɔn na de la Rajab mugan ni wolonwula kuranɛ verset fɔlɔ jiginna ala kira kan Gharu Hira kuruwo kɔnɔ pourquoi silamɛw ma se ka nin don in kɛ journée mondiale de Coran ye duniya silamɛw bɛɛ alikuranɛ ka valeur ka jira diɲɛ la ka bɛn bi ɲɔgɔn don don ma bi de ye kuranɛ verset fɔlɔ nana dugukolo kan bi de ka sankolo ni dugukolo bila contact la san mugan ni saba communication b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma tigɛ o kɛra bi de nka mun bɛ nin bɛɛ bali ka ɲɛ ala kira kanu an b'a fɔ n'a fɔra mɔgɔ ma ala ko bɛɛ bɛ bɔ nka mun b'an bali ka kɛ ala mɔgɔw ye c'est pour cela n'i y'an ka kitabu ninnu filɛ ka taa Burda la ka taa se Nuniya ma ka taa se kitabu wɛrɛ ma a daminɛ la chaque fois i bɛ taa tɛrɛ u tɛ kuma ala kira kan u bɛ kuma mun kan hadamaden n'i mago bɛ ka ala kira kanu pour kanu in k'i nafa fo i k'i dusukun saniya fɔlɔ i k'a labɛn minɛn nɔgɔlen hali ni dumuni jɛlen kɛra a la a t'a to a ka dun c'est-à-dire ni adresi ma ɲi dɔrɔn adresse kɔnɔ fɛn tɛ se ka diya mɔgɔw ye hali n'a ka ɲi, sikeyi, baro, n'a fɔra ko karamɔgɔba karisa nana, an, k'a jiginna min? Ee, k'a jiginna u ka baari in dɔlɔmin yɔrɔ in na a jiginna yen de, sikeyi, i bɛ kɛ cogo di? Ee monsieur l'adra mɔgɔ man di ne ye, i tɛ courage sɔrɔ ka taa bara, walayi, i fari bɛ faga karamɔgɔ ka ko la, unhun, i m'a ye dɔlɔ min na, abada, a ma f'i ye k'a bɛ dɔlɔ min, abada, mais adresse min b'a la o man ɲi Wala misali filanan denmisɛnninw ka an b'a fɔ kuraba n t'a dɔn a b'a fɔ cogo di po denmisɛnninw bɛ sigi min kan i bɛ po kura kura san sisan sugu la a kura foyi ma deli ka k'a la ka ji suma k'a la Brama k'a di mɔgɔ minnɔgɔtɔ ma a b'a min A t'a min munna a b'a min munna a t'a min mais nɔgɔ tɛ fɛn in kɔnɔ mais fɛn in kɛra nɔgɔ de kama donc hali ni jɛlen kɛra la e tɛ sɔn a la ala kira kanu bɛ fɔ la dɛ bana damani bɛ yen n'a b'i dusu la hali n'i ye kira kanu ala tɛ sɔn i ka kira kanu la f'i k'o bana in bɔ yen fɔlɔ An bɛ mawuludu kɛ an bɛ kira ko kɛ mais an tardela yɔrɔ minnu na dɛ kitabu ninnu kɔnna k'o de fɔ an ye o la Burda b'a fɔ ko amin tadhakuri jiranin bizi salamin mazajta dam an jara min muqlatin bidamin diɲɛ kanu n'a bɛ dusukun kɔnɔ Diɲɛ kanu bana ninnu résumé bɛ bana wɔɔrɔ de la quoi mais u bɔcogo système kitabu ninnu y'o de kɛ ɲɛbila ye ko fɔ a bana wɔɔrɔ fɔlɔ o ye kuncɛbaya ye wa maa ma kuncɛ ka bon bon ne t'a fɔ i kana i yɛrɛ sɛgɛn n b'a fɔ fɛɛrɛ kɛ ka kuncɛbaya dabila sinon i bɛ ka bato minnu kɛ a si tɛ ka mina Kuncɛba ye jɔn ye a bɛ mɔgɔ min dusu la ko ne ka fisa karisa ye kun jumɛn na parce que wari bɛ n bolo ka tɛmɛ karisa kan ne kalannen don ka tɛmɛ karisa kan ne faama ye ka tɛmɛ karisa kan wala ne danbe ka bon ka tɛmɛ karisa kan ni naani bɛ mɔgɔ mɔgɔ hakili la fɛɛrɛ kɛ i k'a dila sinon i ka bato bɛ ka taga gansan de ala tɛ k'a minɛ

o ka kira kanu a ka sali a ka sun ne ka kuma tɛ dɛ kuranɛ de ko ten ko sini kiyama jɔ don ko ala b'a bɛɛ nati k'a yira a tigi la i ka baaraw bɛɛ filɛ dɛ nka baara in kɛra kuncɛbaya de kan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura baara tagara ala k'an kisi a ma bana filanan o ye juguya ye kana juguya bil'i dusu la dɛ
y'a lɔn maa dɔw quartier kɔnɔ
hali n'i cɛnɛna ka bi a kɛrɛfɛ i ye ko sɔrɔ
bɛɛ b'a lɔn maa jugunin don
hali denmisɛnninw ka ballon mana don a dɔw bara karisa ka so aw sara a b'a fara sisan o tɛ silamɛ ka tagama se
silamɛ kana juguya i sinamuso man farin i ɲɛ, an, kansinamuso man farin i ɲɛ, an, buranmuso man farin i ɲɛ, an, ee, ne ba n'i ma bɔ tan n ka ci la, ee k'o tɛ koyi, walahi, mɔgɔ tɛ se ka maga i ka minan na, un, bɛɛ y'a dɔn a tigi ka jugu, e Ala, silamɛ kana sɔn o adresse ka ye i la sinon i bɛ ka baara minnu kɛ, naamu, Ala tɛ k'a si mina, walahi, Ala ko sini lahara k'a bɛ baara in segin i ma parce que i ka jugu Ale ala de ye an da i m'a ye a ko sini lahara ko ni maa min de na ale ma walasa i ka ale sɔrɔ a k'i nafa a y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim i dusukun kisilen ka na ale ma k'a mago b'o de la sinon ni dusukun kisilen tɛ dɔrɔn nin tɔ foyi t'i nafa mɔgɔ kana kɛ maa jugu ye, sikeyi, a sabanan, an,
kana hasidiya bila i dusu la ka ɲɛsin mɔgɔ si la, e Ala, Ala ye hɛrɛ kɛ karisa ye a n'a man kan, un, e tɛ fɛ ka karisa ka hɛrɛ ye i ɲɛ na, an, e dun t'a sɔnna, an, Ala min bɛ k'aw sɔn, naamu, a bɛ Ala bolo a ka ca a tɛna ban, walayi A deli i ni min ka kan a b'a d'i ma nka sitanɛ bɛ na se i la i bɛ min juguya a tɛ na fɛn bɔ a ta la bal i ka juguya yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye hali i yɛrɛ kan ka min sɔrɔ i t'a sɔrɔ parce que hasidiya in b'i bali hali ala deli la
i hakili ta ye hali i ka ala deli ka dɔ sɔrɔ i ŋaniya ye ale ta ka tiɲɛ de ale ta dun tɛ na tiɲɛ ala bɛ ka ale ta ɲɛ jɔn pɛridira an k'an gɛlɛya an ka hasidiya ko an k'a bɔ an dusu kɔnɔ
bana naaninan ye jumɛn ye nata
n'a fɔra nata bɛ tila tila yɔrɔ saba
nata dɔ bɛ yen i natalen don ka fɛn sɔrɔ maa dɔ la
nata dɔ bɛ yen i natalen don nata in sirannama don maa dɔ kana ko dɔ k'i la
nata dɔ bɛ yen o ye i jɔn bɛ maa dɔ la ko nafa t'a la i kana kɛ ten balimaya la ni maa saba de ye balimaw ye i balima dɔ ye fɛntigi ye i balima dɔ ye faama ye i balima dɔ ye fantan ye e k'u bɛɛ jɛɲɔgɔnya ala kama balimaya kama kana faama in ye n'a ka se ye kana nafolotigi ye n'a ka nafolo ye kana jɔ tɛgɛlankolon in na ko fɛn t'a bolo e ka kɛ balima ɲuman ye ala kama u bɛɛ ye
Fɛn in ye garisɛgɛ de ye
ni balima in y'a dɔn ko misikinɛ de y'i ye se b'a ye ka tɛmɛ i kan i taara bɔ a ye a y'i sɔn fa marhaba n'a m'i sɔn e taga kun a baara kɛ ni kana taa kɛ k'a ka fɛn d'i ma sinɔn n'o tɛ aw ka balimaya tiɲɛtɔ don i y'a dɔn fɛn fɛn ka jugu Burama kira ye min fɔ ko maa saba bɛ yen ko sini lahara u tɛ alijana kasa ta Ala tɛ yafa u ma wa Ala kira t'u soronadon
maa saba in sabanan i b'a dɔn wa Fantan kuncɛba
ala ye jarabi se t'i ye a b'i balima minnu bolo n'a ne tɛ taa fo dɛ ne natalen t'a la i t'i hakili sigi nata tɛ koyi balimaya in de bɛ yen taa foli la
n'a y'a d'i ma o don n'a m'a d'i ma e kɔni ka taga ala kama nka dɔrɔn i balima ye se sɔrɔ ko mɔgɔw tɛ e ye i balima bara u bɛ n'a miiri k'i taara deli de n ko mɔgɔ de bɛ se ka mɔgɔw sago kɛ Wallahi n'i ye hadamadenw diya ɲini i t'a sɔrɔ i b'a to yen i bɛ ala ta ɲini o bɛ sɔrɔ mɛ hadamadenw ta tɛ sɔrɔ o tuma i ka balimaya dilan i k'i hakili to i ka balimaya la kana nata maa la i ni maa maa bɛ jɛ ala bila aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ye se k'a ye ka tɛmɛ i kan fa marhaban Burama n'a y'a d'i ma lebu tɛ a minɛ na ni mago yɛrɛ sera a deli nka kana deli ka sɔrɔ mago tɛ dɛ y'a lɔn bi anw caman ka jamanaya kɛra de bon ne yɛrɛ a yɛlɛko bɛ minɛ min na o ye maa minnu ye wajulikɛlaw ye n t'a fɔ karamɔgɔw wajulikɛlaw ne ma deli ka mɔgɔ deli N'i ko ne ma mɔgɔ deli dɔrɔn i bɛ ka mɔgɔ janfa bitigi t'i bolo i tɛ sarala kalo la i tɛ kalola baara la ɛ i yecogo cɛ ka ɲi ko n ma mɔgɔ deli cɛ i bɛ k'u janfa sa i b'a dɔn ala y'an fisaya ɲɔgɔn ye k'an tester de ɛ e m'a ye kira delila ka kunun don dɔ sɔgɔma sallallahu alayhi wa sallam a fɔra min ma ko wa rawadathu jibalu summu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama samami diɲɛ kuru de k'u bɛ kɛ nafolo ye ka tugu a kɔ a ko ale bɛ fɛn wɛrɛ fɛ min t'o ye a jɛra a kɔ nka a kununa sɔgɔma don dɔ la ka fajiri seli ni sahabaw ye k'a ɲasin u la a ye dugawu kɛ f'a tilala a ko aw k'a dɔn dɛ ko fɛrɛ bɛ aw ka nabi ɲuman na bi a kuma kɔrɔ ni dɔ bɛ min bolo aw t'a di n ma n'u ko o ye lebu de ye o tɛ lebu ye dɛ lebu ye mɔgɔw janfali de u ka bɔ a kalama k'i bɛ k'u janfa hada huwa al-ayb n bɛ kisa in jɔ n bɛ kabako yɛlɛko dɔ fɔ k'an to kalandenya la an tun bɛ baga Y'a lɔn mɔgɔ bɛ baga u sigiɲɔgɔn ma unhun j'an Gumera ni surakaw man jan aya ee an b'a fɔ surakacɛ delila ka na foli la a birana la a y'a sɔrɔ u bɛ dumuni na ɔnh u y'a wele k'a ka na olu bɛ maloya ka dumuni k'u birana la naamu kɔngɔ b'a la ɔnh a ko k'a fara sikeyi u y'a forcer fo ka dɛsɛ k'a fara naamu Aa mankan dɔ bɔra dutigiw ni fɛnw bɛɛ bɔra den fitinin dɔrɔn de b'a kɛrɛfɛ galama b'o bolo o bɛ ka dɛgɛ min a y'i dɛn k'a bɛ galama mina o la ka dɔɔnin min a n'a ko a bɛ galama mina petini bɛ kasi a b'a bila o bɛ kasi a b'a bila a ye filen ta k'a b'a k'a da la petini ye filen ɲɔni a bɔnn'a kan jɔn ye malo s'a ma u y'a wele a tun t'a min, walahi, ɔ kɔngɔ a nege b'i la na, a ma nɔgɔ dɛ, k'e bɛ maloya i ma i yɛrɛ hayiba wa, walahi, donc delili tɛ ayibu ye lebu tɛ, sikeyi, n'a magoɲɛ ci b'i ye, naamu, nka i kana fɔ i bɛ waso ko e tɛ maa deli walahi nkalon don, ee Ala, hadamaden si tɛ se ka balo i kelen na o ye Alahu ka sifaya de ye, sikeyi, o don, o ye tiɲɛ ye dɛrɛ Ala y'an fisaya ɲɔgɔn ye ten ne bɛ dɔ di e ma e bɛ dɔ di ne ma taabaya ka wala basa i la fi wala n'a ko ye ne ala di yan n bɛ se ka garisɛgɛ di aw bɛɛ kelen ala ko mɛ o da manda la ayi o da man d'an na dɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye ɛ burama miliyari b'i bolo a bɛ n bolo ne bɛ tile tile kɔrɔ k'i ka so jɔ wa min mago b'a dahirimɛ la a bolo o bɛ biriki bɔ a ye ale b'a d'o ma donc an bɛ échanger de an bɛ balo maa si ma fisa si ye an bɛɛ gulo bɛ ɲɔgɔn na de n'an ma nin faamu an bɛ sɛgɛn yala n ka ca ka kuma in fɔ ko cɛdalataara de y'a kisala kalani